Assalamu alaikum malien cɛman ni musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bɛɛ ka kɛnɛ kanuba se nɔ ok bi an bɛna bɔ ka min fɔ a ye o ye franc CFA de ye n'o y'an ka wari dunta ye an b'a fɔ a ma ko monnaie coloniale n'i y'a jateminɛ kabini indépendance yanni ka indépendance yɛrɛ se alors an ka mɔgɔw bɛ nin problème kelen kɔnɔna na mais mɔgɔ caman bɛ wari minɛ ka dun u t'a dɔn min b'a la an kɔni y'a anw ye sifinnakaw ye komi anw bɛ jamana in yɛlɛma ko la donc a ka kan an ka bɔ k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ fɛn minnu na wala maliyɛn fanba ani minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna u ka se k'a dɔn k'a fɔ problème min bɛ an da la alors franc CFA o ye den jumɛn ye franc des colonies françaises d'Afrique o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko an ka faransi ka jɔnyaminɛ jamanaw olu ka wari dunta a b'o de fɔ ɔ mais hali ni y'a sɔrɔ bi problème bɛ a la parce que u kɛlen ka bɔ o kalama k'a fɔ farafin ɲɛ dayɛlɛla u y'a kɛ dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛna tɔgɔ in yɛlɛma voilà ko franc de la communauté financière française u y'o kɛ ye pour que ka colonie bɔ a la mɛ alio la kolonji bɔra a la mɛ baara kɛ cogoya o ma yɛlɛma dɔn kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma ma na dɔn an bɛna'a fɔ faransɛfan in ye jumɛn de faransɛfa a kira le 2 de san 1945 araba dɔn ni min fisa kalansen fɔra ka ban n'a fɔra i sera ɲɛ olu b'a fɔ min de don parce que u bɛ bɛn gɛrɛjɛjamu gɛri mɔndiyali bansan de ma ɔ mɛ tɛna a kira yɔrɔ jumɛn a créera faransi ɔ an b'a fɔ 25 décembre dɔw b'a fɔ ko 26 décembre donc maintenant création kɛra 25 décembre mais a officialisera ka bɛn ni 26 euh, décembre de ye donc 26 décembre jɔni y'a signé o don y'a sɔrɔla faransi président gouvernement provisoire président tun ye euh, charles de gaulle ye o kɔfɛ a ka premier ministre n'o ye euh, ministère finance n'o ye rené pleven ye ka fara jacques soustelle kan jacques soustelle tun ye ministre des colonies ye a waati la an fana ka minisiri i mana kɛ farafin jamana fɛn fɛn ye n'i bɛ faransi ka jɔnya la o minisiri tun ye jacques soustelle ye olu saba de fɛn signé 26 décembre 1945. Voilà, donc maintenant, a historique ye jumɛn ye. Ni monnaie, ne nin wari in n'an y'a jateminɛ a ma daminɛ faransi la a kɛra faransi de la fɔlɔ o la faransi ka tila ka a waleya anw kan jɔni y'a kɛ faransi la an b'a kalama k'a fɔ première guerre mondiale kɛra voilà 1814 eh, san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani tan naani ka fara ka se san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani tan ni seegin kan o kɛra première guerre mondiale ye Allemagne ye sebaaya sɔrɔ o kɔfɛ alors la deuxième guerre tila ka na kɛ tuguni Sebaaya tun bɛ Allemagne bolo a daminɛ na fo ka taa se laban waatiw ma ni u ni Rusiw karila ɲɔgɔn na ni u ye sebaaya pɛridi n'u pɛridi lɔ la o san ninnu bɛɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ Faransi de tun bɛ eh, Allemagne de tun bɛ taa ni ka segin kɛ Faransi kan i n'a fɔ u b'a k'anw na cogo min na alors u ka militaires tun bɛ don u fɛ yen nɔ a ka d'u ye cogo min na a kɛ ten donc jamana caman b'a la Faransi kelen tɛ Belgique bɛ yen nɔ Autriche bɛ yen nɔ Pologne bɛ yen nɔ Danemark bɛ yen nɔ olu jamana ninnu bɛɛ tun bɛ France Allemagne ka sebaaya kɔnɔna na Allemagne ka mark de tun bɛ dun yen nɔ donc Allemagne ka mark tun bɛ dun yen nɔ tun b'a kɛ cogo di u tun bɛ eh, eh, parité fixer u tun bɛ dévaluation k'u kan de telle sorte que olu ka wari ninnu bɛ se ka jasi alors maintenant Allemagne mark mark bɛ se ka eh, sebaaya sɔrɔ u kan maintenant n'o fana kɛra Allemagne bɛ se ka sɔrɔba kɛ u kan n'i y'a jateminɛ hali bi ka bi Allemagne ye puissance économique ye u faransi ɲɛ anw t'o kalama yan nɔ mais Allemagne bɛ faransi ɲɛ économiquement mais politiquement comme droit de veto bɛ faransi bolo o de y'a to faransi bɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ an na parce que a bɛ mɔgɔ duuru la mɔgɔ duuru minnu ni veto b'u bolo diɲɛ jamana kɔnɔna na voilà donc n'an ko an bɛna historique fɔ dɔɔni an bɛ segin kɔfɛ waati min na le 9 mai 1941 o ye mai kalo tile kɔnɔntɔn eh, san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi naani kelen o y'a sɔrɔ Amiral Darlan de bɛ yen nɔ Amiral Darlan de tun bɛ faransi bolo faransi ka conseil de ministeriya la o de ye diɲɛ di o y'a sɔrɔ faransi minɛna Allemagne fɛ o de ye diɲɛ di Allemagne ka Hermann Göring kan eh, ma Allemagne ka Hermann Göring o ministre des finances ye Allemagne k'a di o a ye diɲɛ d'a ma k'a fɔ ko ɛɛ ambassadeur dɔ tun bɛ yen nɔ o ye Hemmen ye ko a bɛ yamaruya d'o ma alimanw ka u ka administrateurs sigi a k'u ka administrateurs sigi u ka devise la u ka monnaie ka banque centrale la ani fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'o ye jamana sɔrɔda ye faransi u ka u ko administrateurs sigi yen nɔ donc u b'u ka wari contrôler cogo min na ɔ maintenant o diɲɛ dira o ma minkɛ donc baara in nana continuer ten fo mark kelen bɛ bɛn vingt francs français ma waati la donc o bi kɛwale min b'a to faransi bɛ se ka a tɔgɔ di feere kɛ a tɛna se ka kɛ maa wɛrɛ ma ni Allemagne tɛ bon maintenant n'a fana kɛra Allemagne ma tuguni wari mana taa wari tɛ segin bilen a bɛ bila u ka devise kɔnɔ n'a fɔra compte d'opération compte d'opération in fana an bɛna tila k'o bɔ kɔfɛ ko ka tila ka bɔ k'o fɔ kɔfɛ o ye jumɛn de ye olu mesure ninnu de nana appliquer anw kan faransi fɛ faransi kɛlen ka tila 1945 1945 min ni an ka farafinw taara yan nɔ ka taa kɛlɛ kɛ faransi fɛ k'a libere a liberelen a tilala ka na o waleya jugu in de alemaɲi tun bɛ min k'a la ka n'a waleya anw kan yan nɔ donc n'i y'a mɛn ko monnaie in d'origine franc CFA d'origine a bɛ bɔ alemaɲi de a bɔra Allemagne de la Allemagne de y'a appliquer France kan ani jamana caman Autriche Belgique ni fɛn ninnu na o kelen de fana nana appliquer anw kan yan nɔ alors maintenant ni an ko an b'a fɔ yalima jamana joli de bɛ eh, franc CFA kɔnɔna na farafinna yan nɔ jamana bɛɛ tɛ wala jamana dɔw donna yɛrɛ olu bɔra yɛrɛ n'an y'a jateminɛ franc CFA banque centrale o bɛ France maintenant u bɛ baara kɛ ni banque centrale saba ɲɔgɔnna ye farafinna kɔnɔ nɔ banque centrale kelen u bɛ Afrique de l'Ouest concerner banque centrale kelen u bɛ Afrique centrale concerner banque centrale kelen u bɛ Comores concerner les îles Comores donc o jamana a bɛ bɛn jamana tan duuru ma n'a jateminɛ an ka Afrique de l'Ouest mali bɛ min kɔnɔna na o ye jamana segin ɲɔgɔnna ye o jamana segin ye jɔni jamana segin mali b'a la alors senegali b'a la côte d'ivoire b'a la burkina b'a la niger b'a la togo b'a la benin b'a la ani guinée bissau voilà donc maintenant o bɛ bɛn jamana seegin ma ɔ maintenant n'i taara eh, afrique centrale la an bɛ taa sɔrɔ gabon congo brazza guinée équatoriale Cameroun voilà donc maintenant olu jamana wɔɔrɔ o de ani Tchad ni Centrafrique voilà donc olu ye jamana wɔɔrɔ ye o yɔrɔ la yen nɔ olu fana bɛ franc CFA kɔnɔna na bon maintenant jamana kelen min bɛna far'a kan sisan k'a kɛ jamana tan duuru ye o ye îles Comores ye o ye île de ye o bɛ farafinna gun kɛrɛfɛ ɔ donc maintenant olu b'u kelen na olu fana ka banque centrale b'u kelen na yen nɔ voilà donc maintenant ee, o kɔfɛ an b'a fɔ franc CFA in a bɛ créer yɔrɔ a bɛ ka imprimer yɔrɔ jumɛn franc CFA hali sini ni a ka di i ye an b'a yɔrɔ f'u ye i bɛ taa a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ tɛ ou bien ni nkalon don alors a bɛ créer a bɛ imprimer chamalières bon maintenant o bɛ clermont clermont ferrand kɛrɛfɛ euh, faransi yɔrɔ dɔ u b'a fɔ auvergne donc maintenant an ka eh, wagan eh, wari in dilanyɔrɔba de bɛ faransi o yɔrɔ in na yen nɔ a bɛ imprimer yen nɔ Voilà donc maintenant toujours wari in bɔ cogoya la a kɔni farafinna bɛ ka a ka gun kan mais a ka wari de bɛ ka créer jamana continent wɛrɛ kan hali jamana wɛrɛ tɛ continent wɛrɛ kan jamana wɛrɛ fɛ alors que o jamana in yɛrɛ yɛrɛ a tɛ k'a ka faransi a tɛ k'a ka wari dun a bɛ ka jamajɛ wari de dun n'o ye euro ye ale yɛrɛ bɔra euro la maintenant a bɔra euro la cogo di est-ce que mɔgɔ de taara k'a fɔ k'u ye kɛlɛ kɛ u taara marifa ta k'a fɔ ko ko fo an ka bɔ a la wa ayi o ma kɛ u y'u ta kɛ ni référendum voilà maintenant 7 février 1992 n'o ye février kalo tile wolonwula alors san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani fila o kɛra traité de maastricht ye traité de maastricht a ko na maastricht maastricht ye autriche jamana dɔ de ye a kɛra signature kɛra 7 février 1992 o ye février kalo tile wolon wolonwula san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni fila donc a kɛra o la a kɛra signature a kɛra cogo di a kɛra ni référendum référendum de la ɔ référendum o ye jamanadenw kɔni ka hakilila de ye k'a fɔ sisan an ka bɔ nin na n'u jɛnna na u bɛ bɔ n'u ma jɛn na u bɛ to yen maintenant le 20 septembre 1992 n'o ye septembre kalo tile mugan 1992 san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni fila ni o y'o ye donc maintenant faransi bɔra franc français la ka taa euro kɔnɔna na ɔ mais e bɔra franc français la ka taa euro kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ farafinna na n'o ko ko a bɛ bɔ franc CFA kɔnɔna na gɛrɛntɛ bɛ taa ta ka sigi o da la ni o ma farati o jamana ɲɛmaa min b'o decision ta i bɛ taa sɔrɔ u b'a essayer ka dankari u ka fanga na o de kama i bɛ taa sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ yan nɔ alors olu dankaril'olu ka fanga na a dɔw fara voilà donc n'i y'a jate minɛ yan nɔ olu y'u ka referendum kɛ mankan ma k'a la foyi ma k'a la jamana wɛrɛ ma na k'a fɔ ko munna a bɔra la a donna euro la mais an ka jamana ninnu na n'an ye togo ta k'a lajɛ alors togo togo lajɛ a don olu ka président fɔlɔ o kun ye sylvanus olympio ye Sylvanus Olympio alors 15 eh, janvier 1963 a kun bɛ fɛ k'a ka monnaie eh, wari bɔ n'o an bɛ franc CFA ko min na ale kun bɛ fɛ ka bɔ k'a ka wari bɔ ya déjà que ale yɛrɛ y'a ka kalan kɛ London School of eh, eh, London School la donc maintenant États-Unis donc a ye a ka kalan min kɛ donc a bɛna fɛ ka a ka jamana baara parce que a ye économie dɔn de dɔn a ye sɔrɔ boso cogo a y'o kalan kɛ k'o dɔn a bɛ fɛ k'o se k'a ka jamana na Donc maintenant 15 janvier 1963 le 13 janvier 1963 u ye mɔgɔ bila ka balle ci a la k'a faa Togo o kɛra ambassade kɔnɔ Ameriki ka ambassade kɔnɔna na pour que a kana se ka fɛn a kana se k'a ka monnaie créer deux jours avant o kɛra eh, Sylvanus Olympio la a tɔ kɔni kuma fɛn t'o la aw yɛrɛ b'a caman dɔn n'i y'a jate minɛ Kadhafi n'i y'a jate minɛ a fana kun bɛ fɛ k'a ka wari bɔ a ye problème min sɔrɔ an y'a ye o kɔfɛ Laurent Gbagbo fana a kun ka spécimenw yɛrɛ bɔra donc u ye fɛlɛ bɛɛ kɛ ka a gɛn ka bɔ BCEAO la ka tila ka a ka banque commercialew bɛɛ datugu pour que ka jamanadenw asphyxier k'ale yɛrɛ asphyxier pour que ale gɛrɛntɛ k'u gɛrɛntɛ pour que ka se a ka se ka franc CFA ko in bila ɔ fo u nana a ka fanga yɛrɛ jaso donc o caman de bɛ yen nɔ ɔ n'an taara le Centrafrique Ange-Félix Patassé ninnu olu ka ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ a ka tɛ se ka fɔ ka ban donc wariko in a gɛlɛya a bɔli gɛlɛya o de b'a a dɔn a fɔ an ye k'a fɔ ko nafa min b'a bɔli la o de b'o jira an na parce que n'i y'a ye k'a fɔ faransi bɛ k'i balanna a t'an bila nin wariko in na puisque n'an bɔra la an bɛna tɛmɛ ale yɛrɛ la ya n'an bɔra la min tɛna tɛmɛ ale la de kama a bi u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ou bien ni jamana fɛn fɛn y'a decision ta u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka don u senkɔrɔ ka bɔ ka ka ka ka fɛɛrɛ kɛ pour que ko ka o ko ka se ka tiɲɛ voilà donc maintenant k'a bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye ni an bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka wari ka k'i ta ye n'i ka wari ma k'i ta ye kɛlɛ ma ban dɛ puisque min b'a la kɔfɛ a kɔlɔlɔ min b'a la an bɛna n'a fɔ don don don nataw la ka a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ o kɔfɛ an bɛna taa yɔrɔ jumɛn franc CFA in a bɛ ka a bɛ fonctionner cogo di eh, farafinna yan nɔ non an b'a fɔ institution institution min bɛ franc CFA la yan nɔ farafinna yan nɔ institution instance fila bɛ yen fɔlɔ o ye jumɛn ye conseil des chefs d'état bɛ kɛ o conseil des chefs d'état an b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn dalajɛ jamana ɲɛmɔgɔw mana ɲɔgɔn dalajɛ olu mana fɛn bɛn fanba mana bɛn fɛn min kan donc maintenant o de bɛ décision bɛ waleya u ka baara dɔ ye jumɛn ye wariko in na u ka baara dɔ ye ka jamana minnu bɛ don k'olu k'olu k'olu bisimila ani jamana minnu kan ka gɛn ou bien jamana minnu bɛ fɛ ka bɔ k'olu fana ka eh, fɛn eh, waleya ka ka sɛbɛntiya donc maintenant o y'olu ka baara ye filanan o ye conseil des ministres ye conseil des ministres fana politiki fana fɛn fɛn bɛ yen ɲɛtaa wale fɛn fɛn kan ka ta wariko in na ka a yiriwa olu conseil des ministres ka baara y'o ye i y'a faamuya ka eh, danfara sigi an ka fa- an ka franc CFA wari in ani wari wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o- o- normalement olu de kan k'o- olu de kan k'o bɛɛ kɛ i y'a faamu donc maintenant i bɛna ye k'a fɔ hali o yɛrɛ min bɛ fɔ o kuma in tɛ tiɲɛ ye, a sɛbɛn papier de la mais toujours faransi de b'a a bɛɛ kɛ kɔfɛ an bɛna tila ka na an da don o fana na k'o fɔ donc maintenant nin ye conseil des ministres ye ani conseil eh, chef eh, conseil des chefs d'état olu fila o instance fila de fila de bɛ wariko in kuma fɔ farafinna yan nɔ donc maintenant an bɛna an jɔ yan nɔ hakɛto bɛ na salamu alaikum